Bɛɛ k'i miiri yɔrɔ jan Farafinna danbe la i yoo dunuya anw ka siga bɔ mɔgɔya rɔ bolonkɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta den t'a yɛrɛ lamɔ jamana t'a yɛrɛ jɔ n balimaw a bɛɛ lajɛlen bisimila fasoko do kɛnɛ kan ne y'aw balimamuso fatumata ye an bɛɛ b'a dɔn ko mali bɛ don min na i ko bi gɛlɛya caaman b'an kan gɛlɛya dɔ ye mun ye b'a fɛ k'an jagoya ka ka akɔri dɔ sigi akɔri min kɔnɔko ɲɛfɔlen t'an ye akɔri min u bɛ min fɔ an ɲɛna ani u bɛ ka min kɛ kɛnɛ kan o tɛ kelen ye an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini u bɛ k'a fɔ fana ko dialogue inclusive n'o ye ko jamanaden bɛɛ lajɛlen ka sigi ka kuma mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ la mɛ kuma bɛ ka kɛ mɔgɔ minnu fɛ o de ye mɔgɔ minnu ni janfanciw bɛ ka kumakan kelen fɔ mɔgɔ minnu ka kuma bɛ taga o jimi sira fɛ mɛ fasoden ɲuman minnu bɛ yen n'olu bɛ ka wuli k'u jɔ ka kuma da tɛ ka maga u kuma la donc pour que an k'a dɔn k'a fɔ nin faransi minnu b'an dala bi n'u ka e, e, e, barikani ye armée française k'olu nana ko ka na anw bɔ bolo la o faransi kelenw de tun ye jɔnya juru ta k'a don an kan na n'o ye colonisation ye donc balimaw bi an bɛna kuma colonisation de kan et les cinq étapes de la colonisation parce que n'an ye colonisation faamuya a donna an kan cogoya min na a b'a to pardon an ka faamuyali kɛ dɔɔni ko min bɛ ka kɛ mali kɔnɔ bi dɔnku an bɛna kuma jɔnya de kan bi jɔnya juru min donna an kan na n'o ye colonisation ye ani jɔsen duuru min bɛ a kɔrɔ dɔnku a bɛ daminɛ étape fɔlɔ min na o de ye l'étape de l'amour et de la paix ni an y'a a bɛ wele ten cogoya la ka kɛlɛsɔ paseke ye nin wagati y'a sɔrɔ an bɛnbaw olu ka wagati la an bɛ ka segin kɔfɛ dɔɔnin dans l'histoire u bɛ yen nɔ an ka kɛlɛbolow b'an bolo an ka taabolow b'an bolo an ka dumuniw y'an ta ye an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ an ka jamanaw y'an ta an ka jamanadenw y'an ta an ka dugukolo y'an ta n y'a sɔrɔ mɔgɔ daga t'an dala mɔgɔ t'an fɛ donc nin wagati dɔ quelque part pendant ce temps t'a sɔrɔ nansaraw ye nali kɛ daminɛ dɔɔni n'u nana ka n'a dɔn k'a fɔ a dugukolo dɔ bɛ yen nɔ min ye farafinna ye a don t'a bɔ tantɔ donc u nana u bɛ ka na yɔrɔw lajɛ mɔgɔw bɛ to k'u ye kelen kelen fila fila mɛ dɔnɲɔgɔnna ma k'an ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ an kɔni b'a mɛ an b'a ye an bɛ kɔmanse ka faratili daminɛ mɛ ɲɔgɔn ɲɛma bolola tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ donc c'est l'étape de l'amour de la paix vit en paix et en amour chez nous y a personne qui est dedans chez nous dɔnku étape filanan sisan o ye l'étape de la première connaissance ɲɔgɔn dɔn min donna an ni nansara ninnu cɛ wagati min na nin ye wagati ye u bɛ kɔmanse ka na an ka dugukolo kan donc u bɛ kɔmanse ka na ka na an ka vilazw ni fɛnw la kumaw bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ɲini ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn faamuya ka ɲɔgɔn taabolo dɔn u bɛ na foli kɛ an ka dugutigi ye u bɛ ni bololafɛnw ye k'a di u bɛ kado di donc an bɛ kɔmanse ka jago ni fɛnw kɛ u b'an ka kan faamuya an bɛna kɔmanse u bɛ kan dɔ fɔ an b'a fɛ k'u ka kan mɛn u fana b'a fɛ k'an ka kan mɛn an b'a ɲini ka ɲɔgɔn taabolo dɔn u b'a ɲini k'an taabolo dɔn fo ka na sanni feere ani adamadenya fɛnkɛw daminɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ bɔ min kalama sisan nɔ nin wagati nin kɔnɔ ɲɔgɔn dɔn ni fɛnkɛw kɛlen kɔfɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ u bɛ dugukolo dɔ yɔrɔ maminɛ k'u sigi yen nɔ u b'u ka fɛn na an yɛrɛ b'an ka fɛn na donc an bɛ bɔ min kalama tuguni u ka denbayaw bɛ commencer ka na dɔɔni dɔɔni donc o ye u nalen an bara k'u sigi an bɛ sanni feerew ni fɛnw kɛ fɔlɔ donc sa u nana ka na kɛ sa denbayaw yɛrɛ bɛ ka na cɛw dɔrɔn tɛ bilen donc n'an bɔr'o la sisan nɔ an bɛna se min ma o ye étape de l'oppression coloniale n'o de ye sisan nɔ jɔnya juru daminɛli k'a cɔrɔn an kan na ni ka tila ka banbaganciya walew ta k'a ɲɛsin an ma o ye étape min ye sisan nɔ an b'a fɔ ni étape de ma généralement la pénétration coloniale n'o ye nansaraw wulili ye sisan an kɔni y'a dɔn k'a fɔ b'a dɔn k'a fɔ ko sanu b'an fɛ yen dugujukɔrɔfɛn nafa nafa n' b'a dɔn a bɛ ninnu fɛ u y'an ɲini k'an dɔn k'an dɔn karisa u y'an ka kan mɛn u y'an kɔnɔbaraw n'an dugujukɔrɔ kow dɔn donc olu labɛn sa olu ka marifaw ni muguw donc u bɔla sisan kɔni nin yɔrɔ in anw ta de don aw ye anw ta ye wa an bɛ fɛn k'a la min ka d'an ye anw de y'a décider sisan kɔni aw dugukolo aw ta tɛ bilen anw ta de don hali aw yɛrɛbakun tɛ aw ta ye bilen o y'anw ta ye donc kɛlɛ de daminɛnen y'o ye u bɛ nin kɛ cogo di nin bɛ kɛ marifata la nin bɛ kɛ ni ka kɛlɛbolow labɛn ka na jigin an kan binni b'a la u bɛ bin an kan kɛnɛ kan u bɛ bin an kan dugu la banakisɛw bɛ commencer ka carin nin wagati la afiriki kɔnɔnaw la surtout u ye yɔrɔ minnu minɛ ka mɔgɔ caman faga donc f'a k'a dɔn k'a fɔ nin wagati nin ye wagati gɛlɛnw de ni gɛlɛya caman bɛ kɛ wa an yɛrɛ fana bɛ résistance kɛ nisanli fana bɛ kɛ nin kɔnɔna de la samori ye ninsiw de kɛ segu bamananw ye nin kɛlɛ de kɛ walasa nansaraw ka bali ka don anw fɛ yen nɔn fɛn kɛnɛdugu n'o ye sikaso cɛba ni babɛnba ye u ye nin kɛlɛ de kɛ ka nansaraw bali ka don anw fɛ yen fo ka taa fɔ k'u na se an behanzin ye nin kɛlɛ de kɛ k'u bali ka don anw fɛ yen fo ka taa fɔ k'u na fɛn dɔ wɛrɛ fana bɛ yen n'u ye kɛ ɲɛ i n'a fɔ n ye banako ta min fɔ i n'a fɔ u ye fɛn caman kɛ n'o ye bana ye sisan an bɛ to k'a ye ko ebola ni fɛn minnu bɛ bɔ an fɛ ninnu ma daminɛ bi la u ye nin daminɛ depuis kɔrɔlen ebola ninnu kɛ kun ka adamaden faga parce que ni jama ka ca i b'a fɛ ka bin u kan f'i ka dɔ b'u la de donc dɔ bɛ b'u la ni fɛɛrɛ sɔgɔsɔgɔ i b'o tigɛ o to bana sidɔnbali bɛ c kan kan si la tun ni ɲɔgɔn kelen an t'a dɔn ko min don nin ma daminɛ bi la a daminɛ depuis lawale exemple dɔ ye mun ye u taalen ameriki k'u bɛ taga indien minnu bɛ ameriki ka taga olu ka dugukolo minɛ u y'a daminɛ ka don ka ni hɔrɔnya ni kumakan dɔw ye indien ye mɔgɔya yir'u la k'u sigi u ka dugukolo kɔ kan ka sɛnɛ cogoya yir'u la ka dumuni d'u ma k'u dege sɛnɛw la u selen u la sisan nɔ min kɛ u b'a taga wuli ka u ka k'u ka dugukolo minɛ u nana ka na wagati dɔ kɛ bon e ta sani u ka se nin yɔrɔ ninnu bɛɛ ma surtout espagnol u nana ka na mun kɛ ka na birifiniw caman nati u ye ko birifini ninnu kun nana ka d'u ma kado ye o y'a sɔrɔ an b'a fɔ bana min ma ko ɲɔni n'o varicelle o bɛ wzfa la u y'o ɲɔni banakisɛ in de kɛ birifini na k'a di indien américain ninnu ma donc n'o y'a sɔrɔ ko amérindien plasi ko san tun don u ye quatre-vingt-dix pour cent de faga la ni ni bana kirikara ninnu fana ye ka dɔ bɔ u si la fɔlɔ u ka balo u tun bɛ balo fɛn dɔ la an b'a fɔ ma ko bison a sigi a bɛ kɛ bagan cogo kelen i b'a fɔ ko sigi dankelen anw fɛ yen nɔ mɛ kungo kɔnɔ misi de don en réalité indienw ka balo tun y'o fana donc u ye fagali don olu fɛn ninnu tu la u ye min faga o bagan na a bɛ e miiri mɔgɔ o kɛkun tun ye mun ye walasa adamaden i b'a fɛ k'a faga ni a bɛ balo fɛn min na n'i y'o silatunu ka bɔ yen kɔngɔ b'u faga dɔnc u y'o de kɛ walasa ka amerikɛn indiw silatunu bon u nalen anw fana fɛ yen n'u y'an kɛlɛli daminɛ u nana ni banakisɛ kelen ye parce que bana dɔ bɛ yen nɔ u bɛ olu golo kun parce que u degelen b'a la ka ban mɛ n'i na n'a ye anw fɛ yen bana kura don a b'an silatunu yɔrɔnin kelen donc u nana ni fɛn kirikara caman ye sifilisiw b'o la ani fɛn bana kirikara wɛrɛ minnu tɔgɔ tɛ n hakili la sisan u na de ka fara kɛlɛ kan n'o ye marifaw ni kanɔn min tun b'u bolo ka an kɛlɛ n'o ye karata la tun dɔnku processus colonial e de la pénétration coloniale ni nansaraw na ka jɔnjuru fili an kan sisan nɔ fagaliw kɛra kɛlɛw kɛra a bɛ u nana sen sɔrɔ dɔnku sen sɔrɔlen kɔfɛ an bɛ se étape min ma o ye l'étape de maintenance de la maintenance ye mun ye t-à-dire u ye jɔnya juru min bin an kan ka komanse k'o don an jogo la k'a don an ka kɛwalew la ani an ka hakilinataw la donc u bɛ komanse sisan nɔ an b'a fɔ nin fana ma ko assimilation u bɛ komanse sisan nɔ an taabolow ye min ye k'o yɛlɛma an tɛ se k'an ka diinɛ paratigi tugun pa a bɛ fɔ k'an ye kafiriw ye k'an ka don kerecɛnya la an tɛ se ka fɛn kɔrɔlen minnu tun b'an fɛ yen a kɛra bato suguya o suguya u b'o tigɛ an taabolow bɛ jagoya ka k'u taabolo ye k'an tɔgɔw jagoya ka k'u ka tɔgɔw ye an ka ladalakow fɛ bɛ taa sɔrɔ kɛlɛ an ka san kɔnɔna la an bɛ nin fɛti nin kɛ an bɛ kɛlɛbolo nin bila ka taga ni yɔrɔ in na ka nin kɛ o fɛn fɛn de tun bɛ yen k'o b'a to k'an bɛ kɛ an yɛrɛ ye k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta ni o ye n'o b'a jira k'a fɔ an danbew ye nin an taabolo ye nin u b'o bɛɛ de effacer ka bɔ yen nɔ k'u yɛrɛ ka e, e, taabolo k'o jagoya an kan sisan nɔ donc o bɛ kɛ ni u ka gouvernement sigili ye u ka ekɔlisow wulili ye k'an jagoya ka t'u ka ekɔlisow la u ka religion jagoyali an kan k'an kɛ kerecɛnw ye eh, ka tila fana tuguni eh, eh, eh, eh, u ka religion bɔli a la sanu ani u ka mentalitew n'u fɛn fɛn de y'u ka taabolow ye culturellement et, et ani eh, sur le plan religieux sur le plan gouvernance ani eh, jago ni sanni feerew la an bɛ jagoya ka fɛngɛ kɛ ni nin bɛɛ de ye donc o ye an yɛlɛmalen ye k'an bɔ an sugu la k'an kɛ olu sugu ye k'an kɛ dɔnbaga lafiliw ye ka d'a kan an ye min ye an t'o dɔn bilen an tɛ pɛrɛmete k'o kɛ tuguni olu ta taabolo o de sabatilen don wa o de bɛ laminɛ ka ɲa ni an yera ka fɛn wɛrɛ kɛ min t'o ye ɲangili min bɛ da i kan o bɛ da i kan donc ça c'est l'internalisation de la colonisation nin wagati de la an bɛ commencer ka fili an yɛrɛ ma n'i taara ekɔli la ekɔli b'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko i mansaw ni i bɛnbaw tun bɛ sira min kan o ye sirakolon ye o ye gawaya de ye o ye kunfinya ye donc n'i b'olu ka sira kan o de ye eh, kalannenya ye o de ye sibilizelenya ye donc nin bɛ an fili an yɛrɛ ma nin de bɛ an hakiliw ɲagami k'an bɔ an sugu la k'an kɛ olu sugu ye donc o de y'a to i b'a ye bi hali n'i ye mali population lajɛ ou bien hali afiriki kɔnɔna la n'a fɔra min ma ko ngolo an bɛ yɛlɛ o la mais n'i ko ko eh, eh, bijou ou bien valentine walima n'i y'a fɔ mɔgɔ min ma ko eh, u yɛrɛ ka tɔgɔ kirikara ninnu sofi ani lusi n'i ko mɔgɔ ma lusi wi n'i ko ma ne tɔgɔ de ye lusi ni mɔgɔ min ye fatumata ye fatisu ni mɔgɔ min ye Kadija ye o n'a fɔ ko mun yɛrɛ u bɛ tɔgɔ kirikara dɔw da u yɛrɛ la tɔgɔ minnu ni faransɛ ka fɛn bɛ taga ni ɲɔgɔn ye i bɛ n'i ko mɔgɔ ma sa ko tɔgɔ ye ko kulumba an bɛ wo ci o la mais ni bɛ bɛ ni mari tan sa yɛrɛ donc an bɛ commencer k'o ko ni ninnu daminɛ mais n'i ko ko kulumba dɔrɔn walima samarakolo an bɛɛ bɛ yɛlɛ alors que olu de y'an ka tɔgɔ originalw ye mais ni an kunkolo ɲagamini min kɛra ka wali wɛrɛ kan ni wali wɛrɛ taabolo don an na an bɛ jɔn an yɛrɛ la an bɛ maloya an yɛrɛ k'olu ta kɛ ni wagati ninnu fana an bɛ bila ka taa kalan kɛ kalan minnu b'an fili an yɛrɛ ma mais ni kalan ninnu kɛ kun tɛ walasa k'an bɔ nɔgɔ la nin kɛkun tun ye de an ye jɔnw ye pour que u ka se k'an utiliser u ka jɔnbaaraw la f'u ka u ka kalan dɔ k'an kun kalan b'an pɛrɛmete u b'an bila baara min na an k'o faamuya ka se k'o kɛ mais a ma dabɔ k'an ka se ka faamuyayali kɛ ka se yɔrɔ dɔ la min b'a to an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ nɔgɔ la min b'a to an bɛ se ka fɛn k'an yɛrɛ mais ala ye hakili di minnu n'a fɔ modibo keyita ta n'a ɲɔgɔn na olu de ye faamuyayali kɛ ka tila k' itu se ka kɛlɛ kɛ n'a ye k'u ba an danbekɔrɔw kan k'u hakili t'u la ka kɛlɛ kɛ n'a ye donc internalisation de colonisation diyagoyali an kan k'an yɛlɛma k'an bɔ an sugu la k'an kɛ fɛn sugu wɛrɛ k'an assimiler o ye donc n'an bɔra étape la sa an bɛ sɔrɔ ka na décolonisation na n'o ye yɛrɛmahɔrɔnya tali wagati ye an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ala ye adamaden dan ka hakili min kɛ adamaden na hakili nin bɛ falen a yɛrɛ ma hali n'i y'a tɔɔrɔ cogo o cogo donc o kɔnɔ la wagati bɛna na se an bɛna na sɛgɛn ka tɔɔrɔ k'a fɔ vraiment an sera an dan na nin ko in nege bɔra y en a marre an bɛ wuli ka jɔ ka kɛlɛ daminɛ an ka yɛrɛmahɔrɔnya nɔfɛ fo ka na indépendance ta n'o ye 1960 wagatiw ye ka kɛlɛ daminɛ ka u ka armée w n'o y'u ka kɛlɛbolow ye k'olu gɛn ka bɔ an fɛ yennɔ an yɛrɛ ka lahɔrɔm yɛrɛmahɔrɔnya ka segin an ma an yɛrɛ ka kɛlɛkɛdenw k'an ka jamanaw mara an yɛrɛ ka balo an wasi la k'u bɔ an bara donc n'o kɛra ka bɔ an bɛ tila ka segin ka na l'étape de la paix et de l'amour yɔrɔ in ma tuguni n'o ye sa kɔni décolonisation kɛra mankanw kɛra kɛlɛw kɛra lutte kɛra donc an ni minnu ye ɲɔgɔn kɛlɛ an bɛ tila ka segin ka na teriya sugu dɔ daminɛ tuguni walasa kow ka se ka segin normal la adamadenya ka continuer an ni ɲɔgɔn cɛ donc nin tun ye les cinq étapes de la colonisation ye n hakili la aw bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ nin na f'an ka hakili to a la k'a fɔ mɔgɔ min wulila ka na ka jɔnya juru don i bɛnbaw kan na mɔgɔ min y'a yira k'a fɔ i taabolo man d'a ye mɔgɔ min y'a yira k'a fɔ ko e kɛcogo k'o ye kɛcogo ye min ye baganya kɛcogo olu de ka kɛcogo ka ɲi mɔgɔ minnu ma bɔ aw fɛ yen nɔ diya a diya la f'u bɔra aw fɛ yen a goya la olu ka tila tuguni ka na k'a fɔ ko olu bɛ na aw dɛmɛ ka aw kunko kɛ ko aw ka segin ka aw ye kɛlɛbolo min gɛn ka bɔ aw bara ko parce que k'u ye jɔnjuru don aw kan na aw ka tila ka segin k'o kɛlɛbolo kelen tuguni k'olu ka na ko ka tila ka aw bɔ e balima aw k'a lajɛ dɔɔni sa an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni min bɛ bɛn hakili ma an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ i matigi kɔrɔ mɔgɔ min y'i jagoya k'i don jɔnya la a b'a kun na de k'a ka fisa ni i y'i yɛrɛ tufa de ka bɔ a bolo kolo ni fasa a dɛsɛ de y'i to yen a bɛ ka sira ɲini hali bi a bɛ se k'i mara cogoya min na o tilala ka minɛyɔrɔ dɔ sɔrɔ e la cɔyi e ka tila k'i sigi a kɔnɔ ayi sa matigiya tɛ tuguni teriya de don an bɛ se k'a kɛ a ka segin ka na ka n'a mara n'o bɛ na ka n'a mara a bɛ mara kɔndisɔnw de la a bɛ min kɛ a bɛ wari min bɔ a kun k'i ladon a b'o de wari fɔ n'a y'o fɔ a ka kɔndisɔn min ye min ye a b'o fɔ bɔn i fana diyagoyalen don ka sɔn o ma bɔn an b'o porobilɛmu de kɔnɔ bi mali la colonisation ma ban dɛ colonisation bɛ ka segin ka kɛ kura ye tuguni de n'an hakili to nin étape duuru ninnu na n'o ye l'étape de la paix et de l'amour wagati min na an ka yɛrɛmahɔrɔnya b'an bolo o ye a fɔlɔ ye donc an bɛna segin ka na mun na les premières rencontres an ni nanzaraw bɛna commencer ka ɲɔgɔn dɔn ka falen falen ni sanni feerew ni ɲɔgɔn dɔn ni adamadenya tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna b'o la ka na étape sabanan na n'o ye oppression coloniale ye o ye binkanni min bɛna daminɛ ka kan ka ka jɔnyajuru bila an kan na tuguni an bɛna b'o la sisan ka na étape naaninan n'o ye ka an sugu yɛlɛma k'a k'u sugu ye u bɛ min fɛ k'o jagoya an kan k'an bɔ an yɛrɛ bolo étape duurunan o ye an bɛna na an filifi k'an yɛrɛ b'u bolo ne ko mali an fɔ an tɛ nin yɔrɔ in de la an ye yɛrɛmahɔrɔnya ta yɛrɛmahɔrɔnya talen kɔfɛ bɛn ni kelenya don an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya don an ni tubabu ni ɲɔgɔn cɛ an tila ka segin ka san ni feere daminɛ ka adamadenyaya daminɛ adamadenya daminɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an nakɔ ma se k'u ka kanw ta tuguni k'u ka taabolo ta k'an fɛn bɛɛ k'u fɛn bɛɛ o kɔnɔ la sisan rebellion nana bali ka poyi an fɛ yen rebellion poyilen an fɛ yen nɔ sisan nɔ o tubabu kelen na ka n'u yɛrɛ k'an dɛmɛbaga o tɛ wari pression coloniale daminɛlen rebellion jɔn y'a financer n ko tubabuw de y'a financer kɛrɛfɛ donc o pression coloniale de daminɛlen o ye tuguni donc o pression coloniale na sisan sisan nɔ sa u b'a la k'a fɔ k'an ka accord signer Ko pour que bɛn ni kelenya ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ accord signéli ye mun ye l'internalisation de la colonisation dialogue inclusif ye mun ye internalisation de la colonisation ka an yɛlɛma tuguni k'an kɛ olu ye k'an bɔ an sugu la parce que ninnu kan ka kɛ cogo min na olu de b'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na a kan ka jɔ cogo min na anw t'a fɔ donc an bɛ ka an bɛ ka se yɔrɔ min ma sisan mun bɛ ka kɛ maliyɛnw bɛ ka commencer ka wuli tuguni k'u bɛ muruti donc an bɛ ka decolonisation wɛrɛ de ɲini tuguni walasa an ka se ka bɔ nin jɔnyajuru in na ka se ka na hɛrɛ ani badenya ani bɛn kɔnɔna la donc an ka to k'an kɔfilɛ ko minnu tɛmɛna an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ ko mɔgɔ min n'i t'i jujɔn dɔn i labanko b'i kɔnɔnɔ gan donc maliyɛnw an ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na n'o ye nansaraw ye an ka dɔn k'a fɔ k'an ɲin t'u ye an ka dɔn k'a fɔ ko minusma u jeli tɛ mali la u fa tɛ mali la u ba tɛ mali la k'u ka na mali dugukolo bɔ bolo la faransi jeli tɛ mali la a fa tɛ mali la a ba tɛ mali la mais faransi ka jɔnkɔrɔ de ye anw ye u b'a fɛ k'a ɲini k'an segin jɔnya de la tuguni ni k'u ka jɔnkɔrɔ y'an ye o de kɛra kɔrɔ n'o tɛ an ma dan jɔnya kama u m'o sana ye an m'o sanu ye mais an y'an yɛrɛ t'u bolo de wa an bɛ k'an yɛrɛ t'u bolo tuguni u k'o baara kelen kɛ nin tun ye bi ta ye an b'o fɔ k'o bila yan nɔ la lutte continue jɔbaga wɛrɛ fosi tɛ mali la malidenw kɔ n'a y'an diya an ka wuli n'a m'an diya an kana wuli nka an ka jamana a jɔli an'a lakanali o jagoyalen bɛ anw de kan o jagoyalen tɛ jamana wɛrɛ denw kan aw ni ce aw ka tulomajɔ la n'aw balimamuso ka kuma tɛ aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ma